Salute a totus, oi seus atziaus a Sabarussa, is partis de Aristanis, po custu bellu atobiu, Campos, chi durat duas dis, su dexiotu e su dixannoi, e pinnigat a pari totu is artis traditzionalis sardas. Un'atobiu mannu, una faina Bella meda e istravanada e nosu seus innoi cumenti a Eja TV, sa TV de is sardus po andai a intendi a is protagonistas de custa pentzada e totu is cantantis, cantadoris chi nc'ant essi oi, totu a ingiriu nostru cun parcus e sa cresiedda de su satu de Santu Gregori chi est innoi a palas. Andeus-ddoi. Is launeddas, tui ndi scis calincuna cosa o Dante de launeddas? No. It'est custa faina noa chi portas in manus? Custu est su s'ùrtimu traballu chi at fatu Bentzon pròpiu is mesis prima de morri in su millenoixentusetantunu. Si dd'iat pregontau Cirese e Carpitella po fai unu discu asuba de de sa mùsica sarda e de is launeddas e issu de totu is registrazionis chi teniat iat cumpònniu custu discu cun noi sonadas e cantadas puru e praticamenti fut scedau totu cuncentrau s'idea chi issu teniat de is launeddas, cioè sa sonada 'e su ballu. Sonada de crèsia, sonada de acumpangiamentu de mutetus, de cantzonis longas e sa cosa prus meravigliosa, poita ca no esistit prus, est sa serenada de Crabas, sa musica cumenti nant is crabarissus, acumpangiada a launeddas de Gavaurru. Custu discu issu dd'iat fatu e dd'iat mandau a Cirese, est totu documentau innoi a intru, e dd'iat nau, però, at nau, sa cuscièntzia mia no mi permitit de usai registratzionis de is informadoris, chentza de ddus ai pagaus, quindi si pregu, non pagheis a mimi, però donai a su mancu cincuanta milla francus a dònnia informadori. Quindi, immoi, su discu bessit, cun totu sonadas chi ddu furiant in su discu originali chi fut bessiu in su setantacuatru, ma bessit rispetendi a totus, a is sonadoris e a Bentzon. Ei est, nareus, su primu documentu chi de de is launeddas at fatu beni cun d'unu acumpangiamentu poita nci at Una bintina pàginas de iscritu de Bentzon chi spiegat is launeddas e spiegat dònnia sonada e dònnia cantada. E intzandus imoi chistionaus de Arrepentina e Mutetus, poita funt una de is noi artis presentis in Sabarussa in custas duas diis de atobiu, de istùdiu, de mùsica, cantadas e sonadas e seus cun Giusepi Caddeu chi est pròpriu su presidenti de s'assòtziu. Si ddu presentas a cust'assòtziu Giusepi. Custu est un'assòciu chi est nàsciu me in Segariu circa seus andendi ormai in duus annus, poita chi comunque nci fut s'esigenza de tenni una un'associazioni certificada po podi andai innantis me is cosas. Oi s'associazioni est nàscia gratzias a volontadi de poita est intercomunali nci nd'at nci nd'at de Sardara, nci nd'at de sa Trexenta, nci nd'at de fintzas imbati innoi a Santa Giusta E nois dda seus portendi ainnantis, cussu chi est comunque sa traditzione fut andendi praticamente sparessendusì, però gratzias a s'agiudu de Efis Caddeo e de Remo Orrù ca funt ancora in vida, gratzias a Deus funt ancora ativus e cantant ancora, e gratzias a custa associazione nci seus arrennescius torrai a arribbai a essi, ormai seus trexi chi cantaus a fai diversas garas e torrendi a andai beni, nareus, custu tipu de traditzione insoma. Bandat beni meda e tocat immoi a Alberto Atzori chi est un'atru cantadori 'e sa Repentina chi si depet contai ita nd'est s'obietivu innoi a Siaparrutza. Innoi in Campus s'Assòtziu Repentina est presenti, est presenti cun varias atividadis, eus fatu custu mengianu is laboratorius de de sa Repentina cun varius cantadoris, eus a fai sa presentatzioni de su documentariu Repentina Est istetiu girau innoi in sa zona oristanesa de Tramatza e in prus cras in notesta eus a fai garas a s'arrepentina cun s'esordiu in Mutetus e sa cantada a tema cun is poetas giovunus e is poetas mannus.
Tziu Efis Caddeo de Furtei, cantadori mannu a s'arrepentina e maistu mannu e oi ci tenit scientis puru cantendi aici est. Gesu Cristu.
Oi teneus su grandissimu onori ca teneus scientis E si at lassau is eredis de s'arrepentina. E po cussu ndi seu meda orgogliosu.
Cumenti est andendi oi su mundu de s'arrepentina? S'est torrau unu pagheddu in trassa però, beru? Su mundu de s'arrepentina no est chi siat andendi tropu beni, poita de cumenti fut e cumenti est, depu nai sa beridadi, nc'at carentzia meda. Poita primu po nai cantiaus trinta trinta dis a su mesi, oi invecias si fadeus trinta dis a s'annu, nc'at tropu diferentza de s'arrepentina. Nc'est una speranza chi si torrit a ponni in motu s'arrepentina e torrit a portai is proprius, nareus, prodigius chi portàt prima, poita ca est una traditzioni meda bella Genti meda apassionada a dd'ascutai e nc'est sa speranza de aspetai chi torrit a cambiai su tempus. Ita ndi pentzat de custas duas diis chi ant cuncordau innoi in Santeru? Ma deu mi àguru chi no siant sceti propaganda ma chi siat una cosa chi andit in portu. Ora custa est una cosa chi no s'est mai fata de cantu arregodu deu, ma oi ant, no so, pinnigau a pari totus is artis, e chi sa Regioni Sarda custu depit essi una cosa in cui donit una risposta. E nosu seus donendi effetivamenti una una cosa crara, ca sa Sardegna tenit bisongiu de sa Regioni Sarda in su bilanciu Chi custa cosa s'arragodint ite chi 'olint fai ite chi 'obeus fai. E seus a is Launeddas cun Roberto Corona, sonadori de Launeddas, cuartuciaju, chi est parti e cumponenti de de s'assotziu etotu, si ddu contas unu pagheddu po ite chi est nàsciu custu assotziu de is sonadoris.
Castiai, forsi est un'esigèntzia naturale 'e totu su chi est sucèdiu, in su sensu ca nc'est stètiu s'abisòngiu poi de si castiai unu pagheddu in facia, de s'arreuniri, poita serbit una fortza unica innoi in Sardegna po podi donai prus pesu a cussu chi est su mundu de is sonadoris de launeddas, in cui non mancant is problemàticas siat de natura finantziaria che de natura culturale ispecialmente e quindi una forza chi siat rapresentativa de de totu sa Sardegna e no sceti de de una zona. Ite eis a fai oi in Sabarussa, oi e crasi? Alloras teneus in programma diversus seminarius cun presentatzione de is traballus cosa nosta poita ci ci funt diversus assotzius rapresentaus chi donniunu de issus at in calancunu modu portai cussu chi funt is traballus fatus in custus annus. Poi ci funt is singulus sonadoris chi ant a sonai totu custu merì. Ci funt diversus seminarius sempri apitzus de launeddas chi contant de is diversas scolas e chi in calcunu modu funt propedeuticas a cussu chi funt s'avvicinamentu nareus a su mundu de de Launeddas. Marcellu Truccas est su segretàriu de Campos, bogamindi una curiosidadi Marcellu, ma cantu s'est costau a cuncordai totu custa cosa? S'est costau meda, nau sa beridadi, e a fai unu assòtziu cumenti a Campos no est una cosa facili, tocat a ponni a pari meda genti, E a ponni a pari giai unu muntoni 'e genti a intru de un'arti sceti est dificili, figuradì a ddas ponni de totu noi artis e organizai u' eventu, u' eventu mannu aici ca insomma est de una certa portada ma finzas de una certa importanzia po sa Sardegna e e teneus una parti prettamente culturali, una parti de is cunferentzias, de is seminarius, is laboratorius de is artis, is proietzionis de is filmis S'enciclopedia de sa mùsica sarda, ma poi nc'est sa parti de is artistas a merì de de is ses fintzas a su noti ca at a cundiri beni. Ita s'abetais de custas duas dis chi eis cuncordau innoi in Sabarussa? Nosu s'abetaus sa partecipatzioni de totus is iscritus a Campos, prima 'e totu. S'apetaus sa collaboratzione cumenti seus otenendi in custu primu mengianu, sa collaboratzione fintzas po s'organizatzione, giai a spostai is cadiras est unu traballu, seus giai collaborendi po cussu, poi ddoi at sa collaboratzione po preparai totu sa sa resessida de is laboratorius e de sas de is sonadas e de is cantadas de a merì, s'apetaus ca sa genti cumprendat s'importanza de sa limba e de torrai a dda imparai in famìllia prima de totu. Nd'eus chistionau custu mengianu candu eus chistionau de sa Sardigna in s'iscola e imui funt chistionendi de sa de sa lìngua e s'importàntzia me is artis, ca is artis meda 'ortas ant mantenniu bia custa lìngua, cumenti tui scis giai beni.
E nosu cun eja TV ci seus provendi a donai sa manixedda nosta de agiudu, su chi podeus fai e po s'aturu a is atrus. E intantis, gràtzias meda po custa bella faina chi eis cuncordau. Gràtzias a tui. Gràtzias a bosatrus.
Franciscu Capuzzi, cantadori, versadori, sulcitanu e finas su babbu de is eletroneddas, poi però depit chistionai in custu atobiu de lingua sarda poita Campos est fina unu logu de de arrexonadas, aici est.
Si, emu a depi chistionai de de sa lingua de de sa cantada, cali funt e nareus is tretus caraterìsticus de custa lìngua in ita si discostat de is fueddadas localis e su chi si sciri, su chi sciu deu mancamenti, de cumenti est nàscia e siguramenti de su fatu chi est acetada in totu su Cabu 'e Basciu cumenti sa lìngua de is cantadoris, una lìngua sovralocali, quindi est interessanti in unu logu de atobiu cumenti custu, aundi nc'est genti de totu sa Sardigna A cicai non sceti su chi podit pratziri, ma finas su chi podit uniri. Beni fatu, bella faina. E agoa custu merì eis a cantai puru cun is cumpangius tuus?
Si, comente cordinamentu eus apariciau ses palcus pentzu, comuncas unu e unu pratziu de una o duas artis, E nosu ndi teneus unu impari cun is cantadoris a sa repentina. E comunque si eus a alternai eus a fai una dimostratzioni, nareus, de su chi est s'arti nosta, una versadedda, una cantada a mutetus longus, calincuna curba de cantzoni e E aici seus. Seus cun su professori Franciscu Casula poita in Sabarussa nc'at arrexonadas puru de lingua sarda, aici est. De lingua sarda e de bilinguismo. A ite serbit sa limba sarda? A cancunu pessat galu si unu allegat in sardu no imparat bene s'italianu e imbetzes tocat a che moere custa tontesa, custu machine e a nàrrere chi si unu connoschet sa limba sarda podet imparare menzus e de prus non solu sa limba italiana ma totu sas matèrias in s'iscola e duncas Servit su bilinguismo ca agiudat is pipius, però e azungo puru sos mannos, a èssere non prus intelligentes ma prus abistos, ca su chi connoschet duas limbas, in su casu nostru s'italianu e su sardu, tenet una mente, unu cherveddu prus dùtile, naramus, pro imparare totu e menzus. Si ddu donat unu parri de custas duas dis chi ant cuncordau a innoe in sa Farus. Ah, tropu bellu, tropu bellu, a innoe s'atobian sas artes de sa Sardinna, a comintzare dae sa poesia improvisada e poi totu sas artes, sos sonadores, sos àteros cantos, su tenore, Sa repentina. Ca sa limba comente naschet? Naschet in sas artes. Sa limba no est una cosa astrata, namus, chi navigat nei cieli dell'astrattezza. Sa limba cheret nàrrere a fàchere, cheret nàrrere a si mòere. Ca sa limba tenet semper isseus sa cosa, sas produtziones materiales e immateriales e duncas sa limba non servit solu pro mèdiu de comunicatzione, pro allegare tra nois. Isseus de sa limba b'est su pòpulu cun sas traditziones, cun sas produtziones materiales e immateriales, cun sa tzivilidade. Si morit sa limba, duncas, no est chi morint paràulas, morint sas cosas chi at fatu unu pòpulu in s'istòria sua. Paolo Zedda, in mesu de totu is atras cosas ses finas tra is fundadoris de custu assòtziu Campos, poita est chi est nàsciu, Paolo, custu abisòngiu de Campos? Una cosa chi eus intèndiu est ca in Sardigna ddu at artis chi funt feti nostras e funt mancu a ddu fai aposta noi cumenti is noi musas de s'Elicona no est già numeru chi torrant e sa beridadi est ca no tenint nisciuna boxi in su sensu ca no brintant in sa programmatzioni de is istitutzionis no tenint leis de finantziamentu no tenint nisciuna atentzioni de parti de is autoridadis pùblicas E cussu de si ponni impari est stètia una esigèntzia cun su scopu, s'obietivu de guadangiai, de tenni prus fortza contratuali, eus a nai, a una parti, duncas cumenti chi fessit unu pagu unu sindacau, ma ma no depit essi cumprèndiu in cussu sentzu. S'atra est custa inveci de arrennesci, e innoi si bi beni a tenni sa possibilidadi de pianificai nosu e totu su mundu aintru 'e su cali biveus, est a nai, no abetai chi is atrus fetzant unu trabballu po nosu, fintzas poita ca no scinti, no ddu scinti fai, no scinti cumenti funtzionat custu mundu, no scinti cali funt is abisongius, cali funt Is cosas de fai, cumenti si podint fai e cumenti inveci non si depint fai, innui nci podeu capi e innui non nci podeu capi. Duncas, is obiettivus funt duus, unu pagheddu cussu de difendi unu mundu chi est tropu dèbili e s'aturu est cussu de inveci arrenèsci a programai is annus benidoris e su determìniu nostru po chi non siat issu a si ndi proi a conca ma chi siaus nosu a ddu costruiri. Custu, custu esti.
Giuseppe Porcu de sa cantada otada a sa logudoresa issu puru est innoi in Solarussa po custu atobiu mannu e bellu de is artis traditzionali sardas, ita ndi pentzas?
Pensu chi est una una cosa importante ca totu unitos potimus àchere una voche comuna po dumandare s'amparu e su mantenimentu de de sa cultura nostra ca de custu si tratat ca Non si potet chirriare sos valores de sa Sardinna, de su chi semus diventatos in sos sèculos, totu sas biddas sardas, de custas traditziones chi amus mantesu fintzas a como, siat in su campu musicale che in su campu poèticu. Ita bos ispetais de Solarussa de cust'atòbiu de oe e de cras?
Isetamus un'atentzione prus manna dae parte de sos organismos istitutzionales, ma unu cunsideru peri prus mannu dae parte de sos sardos chi pacu bene de custas cosas o non nd'ischint o si che las ant irmenticatas. Quindi non si devet pensare chi semus pacos e si devet peri bìdere custa Custas culturas, sa mùsica, sa poesia, de traditzione orale comente unu valore de de arrichire, de mandare a de innantis, antzis de lu tènnere abbantu, una cosa chi nos distinghet dae sos àteros, unu valore in prus chi cheret cuntipizatu e chi galu oje lu cuntipizat unu muntone de zente chi magari divisa goi chie sas launeddas e chie sa poesia, peri si sono meta paren prus pacos a sa fine de sos chi sono, ca totu ghetatos a pare si faeddat de mizas de intèrpretes de onzi de onzi arte e pensate po onzunu de issos canta zente b'at in tundu chi andat, ascurtat, chi est ammiratora, chi provat peri a livellu amatoriale a interpretare custas artes ca poi bi sunt totu sos livellos de de cantu quindi est zente meta custa e nos cherimus ponner paris. Gràtzias e bona sorte pro totu. Gràtzias a bois, adius.
Bepi Cuga, si ddu contat custu contu de is launeddas in Barbagia, cumenti nascit?
Ma deu su tèrmine est connotu puru cumenti launeddas, però nois prima 'e totu ndi namus bìdulas. e no solu in Ovodda ma totu totu sa zona, Fonne, Belvì, Aritzo, Atzara eccetera, puru che ghetamus in s'Ozastra, Isulas, bìsulas, Isulas eccetera. E Wagner dopu l'at criau puru sa mitologia At pensau chi at fatu costruire sa dea Vitula, s'istrumentu po festeggiare sa vittoria eccetera torrat in sos passos e supponit puru chi su termine vidula esseret istadu puru unu termine puru campidanesu da loro dimenticatu nada e poi torrat e nada bisonzu de cricare galu po su significau a inca si pronunciat poi Est craru, custu est unu unu parere meu, poi non che nos perdimus sa notte de de sos tempos, però s'istrumentu giudicende dae su diversu modu de lu de lu mutire, poi truedda in Gaddura eccetera, s'istrumentu fut connotu seguramente in totu sa Sardegna, poi mancari su tempus b'est istadu, est mancadu, est torradu No nd'ischimus. Fatu potzo narrer de certu est milleottocentotrentassei a Ovodda s'istrumentu fut presente ana buscau unu unu documentu chi narat gli ovoddesi erano molto devoti al Santo Spirito accompagnano il santo cun una specie di zampogna Poi seguit unu annu dopo unu documentu de sa de sa diocesi de Oristanis, si nd'essit chi prima de atteros istrumentos, atteros istrumentos non nde bi fut, isonavant totu sa missa, a sos tempus in latinu, tra gli anni venti no diciannove e venti an fati, an introdottu s'armoniu Sas bìdulas de crèsia che l'ant bogadas ma comente nabat unu tziu meu isposau cun una sorre de mama, fut specialmente po su ballu fut cunsiderau su menzus interprete, però m'at nau una die, a mene mi pigaban de pilocheddu minore ma nos pigat a cantare in crèsia, A su tempus cantànt in latinu e is sardus, a nai etotu ca iant a arbìdula, no poi ca ant fatu s'armòniu e s'arbìdula che l'ana portada de cresia, ma curu in mesu arbìdula. Riccardo Pittau de su jazz a sa musica sarda a s'improvisazioni, comenti ti nci ses agatendi in custu mundu? Eh beni beni beni dai, eh dopu fatu u scioberu ca est arriscau meda po su mestieri chi fatzu, cioè de bivi innoi, e quindi custa cosa u pagheddu m'est a bortas poit essi finzas u strobu, in su sensu ca chi biviat in d'u antra citadi cumenti poit essi New York o ua metropoli, certu iat essi prus iat essi prus facilitau po cosas meda, però deu Mi praxit a mi ndi pesai e intendi su fragu 'e su sartu, mi biri is tratoris in sa 'ia, mietitrèbias e mi intendi sonus cumenti e su chi s'intendit immoi ca in atrus logus no mi iat podi intendi, quindi apu scioberau de essi prexau in sa vida e mi andat beni aici. Cumenti ddu bisi oi su mundu de sa musica sarda?
Be chi chi donnia unu sinnali cumenti su de oi est u sinnali bonu in su sensu ca iat essi ora in su milleniu nou de si ndi scidai 'e su sonnu e fai a bì A su mundu ca s'agatat sa musica sarda e bia ancora.
Manuele Mureddu autore de fumettus, issu puru est innoi in Sa Barussa po custu atobiu bellu de musica sarda, poita tui ses finas unu cantadore a tenore. Comente narat unu tziu mannu, Sos cantadores sunt cussos chi cantant bene, su restu sunt zente chi cantat, deo meda umilamente so unu chi cantat. Contasì unu pagheddu de su tenore cosa tua. Su tenore meu est, deo so nugoresu prima cosa e duncas canto a sa moda de sa bidda mea, cioè a sa moda nugoresa e si narat tenore Ianna Ventosa, est unu tenore chi at como carchi annu de de istoria, semus tirande e trazande ad anantis unu certu tipu de de sonu a intro de sa tradissione nugoresa. Oje ti lu naro ca So inoche in beridade acumpanzande finas un'àtera formatzione, chi est sa formatzione Borbore, chi li ponzo mesu boche, sunt cumpanzos, penso chi siat bellu tra tenores de sa matessi bidda a àere finas a custa sinergia.
Ite si naras de custas duas dies de sola russa? Beh, custas duas dies sunt duas dies epocales, una cosa gai non s'est mai fata, nois comente cantadores a tenore, chie bi fit e chie est Arribau a pustis, fatista chi dae su reconnoschimentu de s'Unesco comente Bene de s'Umanidade de su Cantu a Tenore est istada fata unu sòtziu chi poniat a paris totu cantos sos sòtzios. Namus chi custa est un'ispètzia de sèmena de su cale poi at naschiu su fatu chi bi siat diversos sòtzios de cada arte e chi totu sos sòtzios de totu sas artes si ponzan paris in custu coordinamentu.